Ụfọdụ na-ajụ na a ka na-agba mkpe n'ala Igbo mana na mbụ ị ma ihe bụ ịgba mkpe? Ịgba mkpe bụ ọnọdụ iru uju nwaanyị na-anọ mgbe di ya nwụrụ iji wee gosipụta mwute o nwere maka ọnwụ di ya. Ọ bụ ugwu ikpeazụ nwaanyị na-akwanyere di ya nwụrụ anwụ. Ịgba mkpe di mana ọ bụ nke nwunye bụ omenala zuru ala Igbo niile ọnụ. Ngwa ugbu a n'ịzaghachi azụ na a ka na-agba mkpe n'ala Igbo, ụsa ya bụ ee. N'ọtụtụ obodo dị iche iche n'ala Igbo, a ka na-agba mkpe mana ọ bụghị ka ọ dị na mbụ ka ọ dịzi ugbu a. Ọtụtụ ihe agbanwechaala maka ịgba mkpe maka na ọbịbịa ụka na agụmakwụkwọ mere ka ntaramahụhụ nwaanyị na-agba mkpe na-ata belata maka na mgbe gboo, nwaanyị na-eru uju di ya na-adị ebe akwa ụzọ ụtụtụ ọbụla ruo izu asaa ma ọ bụ ole obodo nyere ya. Ụbọchị ọbụla ọ chịrị ọchị, o kote okwu maka na ụmụ ọkpụ ga-awakpo ya ma mesie ya ike na mgbe gboo nwaanyị na-elu uju di ya bụ nkịrịka akwa ka ọ na-eyi ebe ndina ya na-abụkwanụ n'ukpo n'ebe ụfọdụ a naghị ekwe nwaanyị na-agba mkpe saa arụ ruo mgbe a dọnyere ozu di ya n'ala a ga-eduru ya gaa n'akụkụ mmiri iyi ebe a ga-asa ya ahụ ma kpụọ ya ntutu niile dị ya n'ahụ N'ebe ụfọdụ, a naghị ekwe ka nwaanyị isi mkpe rie nri ọha niile na-eri maka na ha kwetere na o nwere ike igbu ya. A na-esiri nwaanyị isi mkpe nri nke ya iche. Na mgbe gboo, nwaanyị na-agba mkpe di ya bido oge ọ nwụrụ ruo ọnwa isii maọbụ otu afọ. Mana ugbua, ejizighị m n'aka na a na-agbazu mkpe otu afọ. na mgbe gboo ndị Igbo na-ekwu na nwaanyị ekweghị agba mkpe di ya ma ihe gburu di ya ụfọdụ na-enye nwaanyị ahụ mmiri e ji wee saa ozu di ya ahụ ka ọ ṅụọ na ọ bụrụ na a na-enyo ya na aka ya dị n'ọnwụ di ya ebe ụfọdụ na-ahapụkwanụ nwaanyị ahụ n'ime otu ọnụ ụlọ ka ya na di ya nọrọ abalị ole na ole tupu e lie di ya ụfọdụ na-eyi uwe ojii ọla ntị ojii mgba n'aka mgba n'onu mgba n'ụkwụ nya bụ akpụkpọ ụkwụ ojii ihe niile ọ ga-eyi n'ahụ ga-abụ ojii ojii ma ọ bụkwanụ ọcha ọcha ka ọ ga na-acha nke a bụkwa nke a ka na-eme ruo ugbu a ụfọdụ na-akwụsị ọrụ ma ọ bụ ịzụ ahịa ma ọ bụ ihe ọbụla ọ na-eme ruo mgbe ọ gbachara mkpe ya a ka na-emekwa ya ruo ugbu a N'agbanyeghị na ụka batara n'ala Igbo gbanwee ọtụtụ ihe, ọtụtụ obodo ka na-agbakwa mkpe etu ahụ ruo taa nke bụ na ọ bụrụ na ị fụ ha, ị mara n'eziokwu n'eziokwu na ọọ mkpe ka ha na-agba. Ọzọ bụ na mgbe gboo, nwaanyị na-agba mkpe agaghị na-agagharị agagharị n'oge ehihie ebe ọha mmadụ maọbụ igwe mmadụ ga na-ahụ ya anya. Ndị mmadụ agaghị na-ekwe ya n'aka maọbụ bie ya ọma. Ọ gaghị na-esikwanụ nri kama nke onye ọzọ siri binye ya ka ọ ga na-eri. omume ọbụla a na-emeso nwaanyị nọ na mkpe na-agbado ụkwụ na omume nwaanyị ahụ na-emeso di ya ma ọ bụ ụmụnne di ya ma ọ bụ ka ya na ndị be di ya si emekọrịta mgbe di ya dị ndụ ọ bụrụ na ọ na-emeso ha omume ọma mgbe ahụ ka a ga-emeso ya omume ọma ọ bụrụ na ọ na-emeso ha omume ọjọọ mgbe ahụ ọ nọ na mkpe ka a ga-emesokwa ya omume ọjọọ tụmadị ọ bụrụ na di ya rịara ọrịa wee nwụọ ka e ka o si wee nekwa di ya o nekwara di ya nke ọma ya bụ ka nwaanyị ahụ si wee gbaa mbọ ịzọpụta di ya mgbe ọ nọ n'akwa ọrịa nakwa omume ya n'ebe ụmụada nọ nke pụtara na nwaanyị ọbụla nọ na mkpe gbara ajọ na a na-enye ya ezigbo ntaramahụhụ mgbe ahụ a bịazie nwaanyị nọkọrọchaa na mkpe ya nọgide ihe niile e nyere ya dịka omenala ndị obodo ya si wee dị a ga-ezigara ụmụnne ya na ụmụnna ya na ikwu na ibe ya na ndị ọzọ na ọ nọzuona na mkpe ka ha bịa maka mmemme nyipụ akwa uju ya ụbọchị ahụ ka ọ ga-eyipụzi akwa mkpe ya ahụ nakwa ihe ndị ọzọ o ji wee ruoro di ya uju ụbọchị ahụ ka a ga-esu akwa ahụ ọkụ ya bụ a ga-achịkọba ihe niile o ji wee gbaa mkpe gbaa ya ọkụ mgbe ahụ ka ịgba mkpe ya bịara n'isi njedebe ndị ụmụnna ụmụnne ikwu na ibe onye chọọ ga-azụnyezi ya akwa ọhụụ iji wee tie ya aka n'obi maka ntaramahụhụ o si na ya wee pụta ọ bụrụ na ọ na ezinụlọ e nwere ego e nwere ike gote ihe nri sie nri gote mmanya iji wee merube ụbọchị ahụ otu a ka e si agba mkpe n'omenala Igbo amaghị m na ọ ka na-eme otu a n'obodo gị mana n'agbanyeghị na ọtụtụ ihe agbanweela n'ịgba mkpe nke a na-anụzi ugbu a bụ na ụmụ nwaanyị na-eru uju di ha ya bụ ụmụ nwaanyị nọ na mkpe na-anatazi ntaramahụhụ n'aka ụmụnna ha site na ụmụnna ha ịnapụ ha ihe di ha debere ha wee nwụọ ya bụ na ha na-anata mmegbu n'aka ụmụnna na ọha obodo ọzọkwa bụ na ụmụnne di na-adị anapụ ha akụ na ụba di ha debere ha wee nwụọ maka na o nwere ike ọ bụrụ na ụmụ ha ka pempe na ha agaghị ekwunwuru ha ọnụ ha ha ewere maka ụmụnne di anapụ nke nwaanyị ahụ nọ na ajadu ihe di ya debere ya wee nwụọ maka na o nweghị ọnụ ga-ekwuru ya ma ọ bụ na ọ mụtaghị nwa nwoke nke a wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi ebe ụfọdụ na-ekwukwanụ ka a kwụsị ịkpụcha ụmụ nwaanyị nọ n'ajadu isi na ọ bụ ihe ndị gboo gboo debere na o kwesịghịzi ekwesị ugbu a kedu ihe i kwuru maka nke a ya bụ ọ bụrụ na ị ma na i so emekpa nwaanyị isi mkpe ahụ kwụsị ya maka na igwe niile jekọ n'ụzụ o ka emesịa